Nnọọ, daalụ. Ihe anyị ga-akpa maka ya tata bụ ikenga. Biko kọwatụrụ anyị gịnị bụ ikenga? Ee, ekenekwa m gị. Ikenga dịka ndị Igbo si mara ya karịrị. Abịa na ihe a na-akpọ ee, okwu gara nza ihe ndị bekee na-akpọ literal meaning. Ikenga bụ aka nni eji eri nni nke a bụ aka ekpe nke a bụ aka aka nni ya na-akpọ ya ikenga aka ọbụla na-agba mbọ na na ọkpa ọbụla na-agba mbọ ka a na-akpọ ikenga mana o nwere ihe ndị Igbo na-atụ osisi a na-atụ i nee anya ebe a ị ga-ahụ ya yawa bụ ikenga inekwaa anya na nke a ọ dị n'ụzọ dị iche iche yawa bụ ikenga ịbịazịa nee anya ịhụ na ikenga ahụ bụ ebe mgbakọ na nzukọ ndị Igbo ịgba mbọ na ịchụ uchu niile ndị Igbo gba nzukọ ya bụ ihe a na-akpọ god of strength god of uh, endeavor God that determines your success ọ ya bụ ikenga ikenga bụ osisi atụrụ atụ i nee anya ka esi tụọ ya n'aka nni ya o ji mma n'aka ekpe o ji isi mmadụ ya skull ihe a na-egosi na ọ bụrụ na ị bụ nwoke ọbụla a mụrụ amụ ị naghị agba mbọ ikenga ahụ bụ dịka weighing balance ewee skelee gị dịka ndị igbo si asụ ya ewee daa gị na-eche gị wee hụ na ị naghị agba mbọ mgbe gboo a na-asị ka elee onye ahụ were zụọ ndị na-agba mbọ ikenga bụ chi ga na-enejere gị anya dịka abịa n'olu bekee asị ọ dị ka guardian angel chi na-enejere gị anya god of strength and success abịa na ikenga ihe a na-eme bụ nwoke ọbụla ọ bụrụ na iruo ogo ịfụ na ije biri obi nke ịfụ obi ihe a na-akpọ obu ma ọ bụ obu inwe obi nke gị dịka mgbe gboo ọ na-abụ nwoke toruo dịka afọ iri na isii 16 years ya na nna ya nọ ma ọ bụ onye ahụ ga-akụziri ya nka ihe ọbụla ọ chọrọ ime dịka ihe a na-akpọ mentorship ma ọ bụ apprenticeship ọ jee nọrọ n'ebe papa ya ọga ya ọ ga-amụ ihe ahụ mana mgbe o tozuru bụ na ọ ga-eje biri onwe ya chọọ nwaanyị ọ ga-alụta ihe a ihe izizi a ga-emere ya bụ inye ya ikenga ndị ezinụlọ ya ndị ikwu na ibe ndị ichie ndị nze na ọzọ bụ ndị ụmụnna na ndị otu ọgbọ ha ga-agbakọta e je tụọ ikenga ikenga a bụ ihe ga na-aguide gị ga-agwa gị nekwe ihe dị ọrụ nekwe ọrụ dị ọrụ ị ga na-eme ị pụta n'ụtụtụ ị sị ya i- i- ike m na ya fụkwa ọ bụrụ nta ka ị na-agba ị sị ya ya chihiere gị anụ ị ga-agba ya mee ka ị gbata nta mgbe ị fụrụ gaa ị natakwa were nke ị gbutere i jekwa nye ya pour libation ihe ọbụla ị na-eme ndị igbo na-achụ aja karịchaa ihe bụ ọ ya bụ ihe ikenga na-arụ ọ na-anọchite anya chukwu okike abiama n'uchu na ịgba mbọ ya bụ the gods na ọ bụrụ na na-ekwu ya na a sị the saint that oversees or your guiding angel that oversees your endeavor, your uh, hard working, progress, and the life endeavor. Ọ ike- ihe ikenga na-arụ n'ụlọ. E nwekwara ụmụ chi ndị ọzọ, obere chi ndị ọzọ na-abụghị Chukwu okike abiama. Ọ ịjụza m, anyị ekwuru na-aga. Daalụ. Biko, anyị ga-achọ ka ị kọwara anyị kedu ka ikenga si enwe ike? Enweta ike ya. Ehe, dịka mgbe ahụ onye ahụ ruru arọ a na-akwado ọfụ eme atụ eweta nna ya ga-eme agba mbọ maka ya na ya ama ebizi nna ya ama eneruzi ya anya Chukwu okike abiama nọ ebe niile na-ahụ ihe niile na-eme ihe ga na-eneru ya anya mana ọ ga-ezita onye mmụọ ozi ya bụ ikenga ga-adị n'ụlọ gị ga na-eleru gị anya na-ele gị na-ama na ị na-agba mbọ ka e si eme ya bụ mgbe nna gị wetara ihe ahụ ndị okenye dị n'ezinụlọ unu abịa ọ bụrụ a ga-eweta ọjị a ga-eweta ose ọjị nke a na-akpọ ya alligator pepper a ga-eweta nzu a ga-eweta edo ihe a niile bụ ihe a ga-eji wee kwakee ikenga onye nwere ọkụkọ o gbuoro ikenga onye nwere ewu o gbuoro ikenga ọ bụrụ na efi ka ị nwere i gbuoro ikenga gị ị ma na ihe ọbụla a na-eme n'ụwa ị kpọrọ chi gị dịka n'omenala Igbo e gbusara mme ọ dị ike abagokwu ya na-arụ wee kpọkuo Chukwu okike abiama wee invokuo ihe ọbụla ị chọrọ ka ọ na-eme n'isi gị n'ebe obere chi ahụ nọ ọ ga na-emeri gị ya mgbe ọbụla mgbe ọbụla O- ebe ike ike niile ikenga dị bụ na ị chụrụ ya aja ị na-eri nri n'ụtụtụ ebe a na-edowe ikenga bụ ihe a na-akpọ ọnụma gị ekwu aja that is altar your own altar which is always placed in obi ebe e nwee obi a ga-enwe ọ- ọnụma a na-akpọ eh, obubu ala ebe ahụ ka a na-edowe ikenga i rie ji ị ga-edowe ikenga gị ị ṅụọ mmanya ị ga-eme libation i wee ọjị ị ga-atụrụ ikenga gị ihe ndị a niile na-eme ya ka ọ na-enwe ike potency na ikenga mgbe o mechaziri ya ị gaa fụọ gbaa mbọ gbata mbọ ọ bụkwa eziokwu na ịgba mbọ dị a sị na ịgba mbọ ga-eme nwoke ọbụla ka nri dị n'okpokoro o ji eri ya ya bụ eh, eh, eh, hard work places food on your table mana akụ si na chi abịa ndị be anyị sị na uchu ga-emekpu nri ju afọ mana akụ si na chi abịa ọ ya bụ n'okwu ndị Igbo uchu ahụ ị ga na-echu ọ Chineke posterity of God ga-eblessizi uchu ahụ ị na-echu i wee bazịa ụba ụba akụ na ụba nwa na ihe niile kuchi ọ bụ ikenga ga na-eleru gị anya daalụ anyị ga-achọkwa ka ị kọwapụtara anyị ihe ilu a pụtara ikenga adị ile a waa ya nkụ ada anyị ekene nwe ị makwara asụ igbo a e nwekwara onye kuziere gị ihe igbo a ikenga adịghị ire a waa ya nkụ bụ ọ bụrụ na ị mee ikenga gị ọ bụghịkwa maka onye dara ngana ọ bụghịkwa maka onye na-arahụ so ụra ị ga na-afụ ihe ike ihe bụ ikenga adịghị ire a waa ya nkụ bụ gụwa bụ dimkpa n- nna gị edugo gị ụlọ onye zụrụ gị edugo gị ahịa i ruzie ebe ahụ wee na-emegheri emegheri ị ga-ata ntaramafụfụ dị n'ime ya mana ikenga adịghị ire a waa ya nkụ ihe a fụtara n'ọnọdụ nke mmadụ fụtazịa n'ọnọdụ ya bụ chi gị ya obere chi ahụ na-akwadoro gị ihe nya ọ bụrụ na chi gị ahụ adịghị agbaziri gị mbọ na i- i chere na i- ọ dịghị emeziri gị ihe niile ị na-arịọ ya ka o meeri i gburie ya were soo n'ọkụ waa ya nkụ ọ ya bụ ọ bụrụ na ikenga adịghị ire a waa ya nkụ ekenekwa m unu anyị ga na-atụnyekwa omenala ọ na-adị ụsọ anyị na-achọ ka ndị ọgbara ọhụrụ ndị ntorobịa ụmụ agbọghọ na ụmụ ikorobịa ka ha na-abịa amụta ihe ndị Igbo ji biri ọ ya mere anyị ji bụrụ Igbo dị maka ọ mụta anyị ndị Igbo mụta ezi ọra anyị wa na-akụziri ndị ọzọ ihe eji m ohere a wee na-akọwara unu na ndị China ụmụazị be anyị nọcha na-agba mbọ na-azụ ahịa na-arụ ọrụ dị iche iche ha hụ na ụdị mbọ anyị na-agba dị uchu anyị na-echu karịrị ha wee sị na oge ọdịnihu na ọ kwa ndị a ga-achị ụwa niile ha wee bido na ọta akara wee kụziere ụmụ ha asụsụ Igbo ana m achọ ka ndị Igbo be anyị ghara ịhafụ asụsụ ha ọ ga-adịrịnụ anyị mma anyị ga-adị ka echi na echi ada agwụ agwụ aka m kwa nwanne unu Izueke Ebi Okolo ekene m